Ihe ọgụgụ Nzukọ nsọ Katọlik Fraịde izu ụka nke atọ n'oge olileanya onye nzọpụta Ihe ọgụgụ nke mbụ Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya isi nke iri ise na isii malite n'usoro nke mbụ ruo na nke atọ. bidokwa n'usoro nke isii ruo na nke asatọ lee ọ bụ dinwenụ na-ekwu kpebe ikpe ziri ezi mebe ezi omume maka nzọpụta m na-abịa n'oge na-adịghị anya a ga-egosikwa mgbapụta m ngọzi dịrị onye ọbụla na-eme nke a na-edobe iwu Sabat, na-anaghị emebi ya, na-ewepụ aka n'ime ihe ọjọọ ọ bụla. Ka onye ọbịa ọ bụla wepụtarala onwe ya ife Chineke gharakwa ikwu, sị, N'ezie, Osebụrụwa ga-ekewapụ m n'ebe ndị nke ya nọ. Ka onye ọnọzi ọ bụla gharakwa ikwu sị, Lee, abụ m osisi kpọnwụrụ akpọnwụ. Ma ndị ọbịa wepụtara onwe ha ife Chineke, ịgara ya ozi, ịhụ aha ya n'anya, na ịbụ ndị odibo ya. Onye ọ bụla na-edobe iwu Sabat, na-anaghị emebi ya, bịakwa kwụdosie ike n'ọgbụgba ndụ m. Ndị a ka m ga-akpọgote n'elu ugwu m dị nsọ, mee ka ha nwee aṅụrị n'ụlọ ekpere m. A ga-anara aja nsure ọkụ na onyinye ha niile ka n'ebe nchụaja m, n'ihi na a ga-akpọ ụlọ m ụlọ ekpere maka mmadụ niile. Osebụrụwa Chineke, onye na-akpọkọta ndị Izrel gbasachara na mba dị iche iche, kwuru, sị, E nwekwara ndị ọzọ m ga-akpọkọta na-agụnyeghị ndị a kpọkọtara. Okwu nke Osebụrụwa. Ekele dịrị Chukwu. Abụ ọma na azịza ya. Azịza ya bụ, O Chineke, ka mba niile too gị. Ka Chineke gosi anyị obiọma ya ma gọzie anyị. Ka o mee ka ihu ya chakwasị anyị. N'ihi na oge ahụ ka ụwa ga-ekwupụta ụzọ gị niile. Mba niile ga-amatakwa ike nke nzọpụta gị. Azịza. O Chineke, ka mba niile too gị. Ka mba niile tinye mkpu ọṅụ makwa ekwe ukwe aṅụrị. N'ihi na ị na-ekpe ụwa ikpe ziri ezi. I ji ikpe nkwụmọtọ na-ekpe ndị mmadụ ikpe. Ị na-achị mba niile dị n'ụwa. Azịza O Chineke, ka mba niile too gị. Ala amịtala mkpụrụ ya. Osebụrụwa Chineke anyị agọziela anyị. Ka Chineke gọzie anyị. Ka a tụọrọ ya egwu ruo na ngwụcha ụwa niile. Azịza. O Chineke, ka mba niile too gị. Mbeku, Aleluya, Aleluya! Lee, Eze ga-abịa, Onye kere ụwa, Ọ ga-eme ka anyị nwere onwe anyị. Aleluya! Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị asọ nke Jọn dere, isi nke ise, malite n'usoro nke iri atọ na atọ ruo na nke iri atọ na isii. Jesu gwara ndị Juu, sị, Unu zigara Jọn ndị ozi, o wee gbaara eziokwu ahụ akaebe. Ọ bụghị na akaebe ahụ a na-agbara m site n'aka mmadụ, kama ana m agwa unu ihe ndị a ka e wee gbapụta unu. Jọn dị ka mpanaka nke a mụnyere na-enwu, na-amụkekwa. Unu chọkwara ịṅụrị ọṅụ n'ihe ya nwa ntakịrị oge. Ma akaebe nke m nwere karịrị nke Jọn gbara, n'ihi na ọrụ niile m na-arụ bụ ọrụ Nna m nyere m ka m rụọ, bụ ihe m na-agbara akaebe, na-egosikwa na Nna m zitere m. Ozi ọma nke Osebụrụwa. Otito dịrị gị, Kristi.